o ị wetara ego rie n'azụ m o anyị o ebe ka ego bata Mpedebe na akwụ na O- gwara. onye egbe eluigwe gbagbuo gị onye ekwere m onye ekwere m ebe ka i wetara ego nwanụ agwụ m ozu agwụ m agwụ m ebe e dere na ha akwụrụ ụgwọ ma ọ Mana na-ahụ ajụrụ asị na ha enyego gị. ebe ka ha nyere m ego kịtịkpa lachaa gị anya Na ndị kpọọ na fon. nekwa m anya nekwa m anya ọnwa ahụ hụrụ na i bupụrụ ozu a na-agwa ha m ee ime gịnị ije ebe a nụwa ịnọchi anya ozu ahụ ije ebe a nọchi anya ozu ahụ ọ i were ego rie n'azụ m aka m asị aka m asị ihe i ji evu n'ukwu n'ukwu oo Comfort ego m ka i ji ata anụ echi aka m asị ibe ị na-evu n'ukwu n'ukwu kwa ụbọchị ị na-evu n'ukwu n'ukwu ama m na ego m ka ị na-agbafọrị were ata anụ echi ree evu n'ukwu n'ukwu maka chineke nne kere m na gị ma akwụghị ozu a dụ ebe a eh, i nwee problem ọ i were ozu vufu n'azụ m were ego tii na akpa ọgụ eji m eme gị ibe afọ ọkụ nwa nwa agbọghọ ahụ ọkwa evufubeghị Mba, ọ ka nọ ebe a. that nwa agbọghọ sị anwakwana anwa bufu ya mpa ya ji m ụgwọ and ọ wụ na mpa ya ji m ụgwọ wụ the problem o nwere problem mụ na ya nwere sị anwana anwa bufu ya ma ọ wụ na m anọ ọ sọkwa ha nye gị 1 million ọ sọkwa mụ jee Utonkom anwana anwa bupụ ya

aga m eji pipe kụwa gị isi ebe na nwa na ọ wụhụ m anụ ọ bịa chie ya ewu ebo ifuru ndị ọzọ tụfu isi ya mbala sọgo ka nna arịa hie i dey smoke igbo isi ọkpụkpụ ejete gị ndị ahụ ị na-ebu ozu ibe gị atụpụ mbala gụ na ha wụ ọgbọ ehe ndị ibe ha na-ekwu o nwe ego enye ego taa nke na-ekwu ha okwu onye onye nwoke ibe m diwe o diwe ọ ya adọcha mgba diwe mechie gị ọnụ mechie gị ọnụ nne gị nwere eme nna gị anụ nwaanyị ọzọ

Chizọba ekwukwere na m ekwu ihe agwa m na ihe agwa m na mgbe edu ndụ ọ na-agwụ nchụ ọgụ n'ukwu ụkpa ka achụ ọgụ n'ukwu ụkwa ị na-agwa isi m ị nụrụ di ị nụrụ di ị na-eme ihe ụka na Enugu a na-ezokwere ndị bi onye ọ na-agwa ọkwa eburu na-ego bịa be m na n'obi gị na ihe niile ọ yọkọrọ na ọ chịsala na ọ mụ nwe ọkwa mụta agbọkago ọ ebe ndị nwe ile aka enweghị m aka wụfụta bọkago

ị ma ana m enwe ọbara mgbali elu ị na-alike ka m na-ekwuru na okwu ebe anụ chele ọkada a ị nọ n'elu ya ọ kwa ọkada ka ị gbagidere gbagide trailer pịagbuo gị ebubute gị ebe anụwa ebubata gị ebe anụwa ọkada ka ị chọtara ka ị na-agba ị gbata ya na ndụ mgbe ị nwụrụ anwụ ka ị ya agbata ya ọkwanụ ka m na-ajụ onye a ka ị ya emegide ndị be gị ewe bịa ebe abụrụ gị anyị na-ekwu akwụzube m ụgwọ ị gbara ọkada afọ kịta ya ahụta anyị gị anya ahụta anyị gị anya anụ ọbịa ka ego ị na-achụ na anyị chụta ha mgbe ị dụ ndụ

na-alọkwa m anya